ekele m unu kelesie unu ike ekele m unu n'ụtụtụ kelee unu n'efifie kelee unu na mgbede kelee unu n'abalị kelee unu mgbe niile n'ihi na ezigbo enyi nwanne m nwoke unu ma afa ya bụ maazị uchenna ijegalu abatakwala taa n'ọgbọ ịbịa iwetara unu ihe dị mma n'egwuregwu nke anyị nke anyị kpọrọ anyị bụ ndị igbo tata anyị ga-ewetara unu ihe gbasatara ikwu eziokwu nke anyị tinyebugoro ọnụ n'oge gara aga oge gara aga anyị kwuru na eziokwu bụ ndụ na ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa na-ekwu eziokwu na ị ya-afụ na ọ ga na-aga aga ọfụma agara onwe ya were were n'ihi na eziokwu na-akwụ ọtọ okwu asị na-agbagọ agbagọ ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị o nwere ihe ọ bụla ị ga-eme n'ụwa a ọ ga-etinye ihe eziokwu n'ime ya ị ga- ị ga-achọpụta na ihe agbata na-aga ọfụma mana ọ bụrụ na eziokwu nọ n'ime ya ị fụ na ọ ga na-agara onwe ka o si aga ụfọdụ ya-apụta enye ha ego atụgide mmadụ ibe ha asị maka gịnị i wee nara ego ego a ga-adị n'ụwa a anyị anwụọ ọ ka ya-adịkwa ndị ọzọ amụta ha n'ụwa a mụtara anyị ego dị anyị ga-anwụkwa n'ụwa hapụkwa ego maka na ezigbo afa ka ajọ afa mma ịnara mmadụ ego wee kwuo okwu asị kwugide mmadụ ibe gị kedu uru dị n'ime ya mere tata anyị ji ajụ ị na-ekwu eziokwu i yi eziokwu ka akwa ibie na-ebughoro ọnụ ị na-amakụ ya ka esi amakụ mmadụ ị na-eri ya ka esi eri nri ka ọ bụ ị fụ ha na obere ihe ga-eme nnọọ ka imegharị ahụ ibogide mmadụ ụgha ọ ịtụ asị obere ihe na-atụ asị o nwere uru dịkwa n'ịtụ asị maka ọ na-adị mma a kpọọ gị afa a sị na onye a ihe e ji mara onye a na ọ na-ekwu eziokwu ị jụọ okeke ọ sị nwoke a bụ onye eziokwu ị jụọ oke bụ ahụ abụ onye eziokwu ọ bụrụ ihe dị mma ọ bụrụ na ị sị mmadụ kpọọ onye ahụ ọ bụrụ onye a ga-akpọ afa onye a hapụgodi onye a onye a ji asị akwụ ụgwọ unu ndị na-ege m ntị biko ihe anyị na-ayọ unu bụ na ụwa anyị nọ n'ime ya na-aga aga ọfụma maka na otu o si aga ọfụma bụ na anyị kwekọta maka na ị bịa na ezinụnọ ihe na-eme na di na nwunye na-aga ọfụma bụ maka na ha na-eme gịnị eziokwu dị n'ime ya mana nwaanyị ji eyite uwe okwu asị ma nwoke ị tụwa okwu asị ị fụ na ezinụlọ a ga na-ada gidigidi kata kata kata ọ na-ada n'elu ada na ala n'ihi na chineke kere anyị achọghị ka anyị na-atụ asị nwanna ọ bụgodị na eji egbe chido gị n'iru kwupụ n'eziokwu maka na eziokwu ya-azọ gị ebe niile ihe dị ọcha dị ọcha ihe dị nji dị nji ndị gụrụ egwu sị na kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ akpọna ajọ omume ihe ọma akpọna ezi omume ihe ọjọọ ihe dị mma gịnị dị mma maka na ndị be anyị sị na e mee ihe ka esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe biko ndị na-ege m ntị ị ya-agwa nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị ụmụaka gị niile ka ha na-akwụba aka ha ọtọ na-ekwu eziokwu n'ihi na eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ gịnị ọnwụ maka na ụra na ọnwụ abụghị ofu ihe bikonụ anyị ga na-agbasa ozi a ị na-agbasa ya onye nụ ọ kọọrọ ibe ị nụkwa nke a ị kọkwara ibe maka na ndị Igbo sị na ibe amaghị ibe ezi ya ibe amaghị ibe gịnị ozi ya maka aka nri akwọ aka ịkpa ha na ha na-adabata na-aga ọfụma ọ bụ na ihe e kwuru ka a na-eme biko nwoke na-ege m ntị nwaanyị na-ege m ntị etufughị oge okwu a abụghị m ga-ekwugide kwutewe aka mana ka o sina dị ị ga-enyere m aka na-agbasa ozi a n'ihi na eziokwu na-akwụ ọtọ okwu asị adịghị mma biko ụmụnne m meenụ ihe a ọ ga-abara unu uru ị chọrọ ịnweta anyị n'ụlọ ọrụ anyị ị ga-enweta anyị na Procyon RTV maka ndị na-amarọ ka esi akpọ Procyon Procyon bụ p-r-o-c-y-o-n m bịakwa ọzọ p-r-o-c-y-o-n otu a ka esi espelụ Procyon i tiziere RTV ihe niile anyị na-ekwu maka ya ị na-afụ ya maọbụ ịbanye YouTube ideghe na anyị bụ ndị Igbo ihe niile anyị na-ekwu maka ya ị na-afụ ya ebe a live biko ụmụnne m ọ na-adịkwana mkpa ka eme ihe

9671 ị ga-afụ nọmba na ihe onyonyo ọ ga na-agara onwe ya n'ihe onyonyo mgbe ị na-ekiri ya ị na-ekiri ya ị chọọ ịkpọ anyị n'igwe ntị ebe ọ bụna anyị nọ anyị na-agba ọsọ na-abịa n'ihi na ọ nwere ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ ọ na-adịkwana mkpa ka a nyụkọta mamịrị ọnụ ka o mee gịnị ka ọ gbọọ ụfụfụ n'ihi na o nwere onye bụ ọkachamara ịchọzikwa ka anyị mara ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ị na-eme ọwụ ụnọ akwụkwọ ọwụ ụka ka ị nwere ma egwu ka ị chọrọ igwu ihe ọ bụla ị chọrọ ime ka ụwa niile mara maka ya ịgba anyị n'igwe ntị a kpọrọ maka ya ịchọ anyị na Prosium RTV maọbụ n'igwe ntị nke a kpọburu before mbụ 08036439671 maọbụ 08094646206 ị kpọhana anyị ahịa ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ ka ụwa ma- ụwa ndị ụwa ma- mara maka ya anyị abịa anyị achịkọta ọnụ n'ụka a na-akpakọ ọ na-aga ọfụma biko unu ga na-agba mbọ ka unu na-eme ya n'ihi na e mee ihe ka esi eme ihe o yie ihe aka bụ nwanne unu nwoke a nke a na-akpọ maazị uchenna ijegalụ anyị ga-afụ ụbọsị ọzọ ụbọsị ọzọ anyị bịara anyị atinye okwu ọnụ n'ihe gbasatara eziokwu n'ihi na eziokwu adịghị agwụ agwụ ị ga-agba mbọ ka ị na-amụke dịka